lero ndi tsiku limene bwana donald trump akuyembekezereka kulowa mboma chifukwa choti a kamala harris eh, apanga fambo chikwamachi kodi zikuti bwanji kumene koko mukuti bwanji amalawi kwacha bwanji mwaswera bwanji ife kuno konse ponse nde ndi chakwina wake ndikuyenda mu mu minda ya mpunga kusampola timatchikira kunoko mmadziwa tima take tatifupi tifupi Mm. tima take so eh, tiyeni tikambirane kaye za matopics ambirimbiri tiyambe ndi chisankho cha ku united states what the fuck is going on there okay choyamba ndi chokuti awawawa ma republicans eh, ni anthu odabwitsa kwambiri chifukwa chakuti alibe mfundo zenizeni Mhm. mfundo zawo ndi zoti basi anti-immigration anti-abortion of- ti- ti- we understand kuti eh, ndi matopics ofunikire koma ndi anthu oti basi they are just anti mu history ya america chuma amamanga ndi ma democrats ma americans ma, ma, chani, ma republicans amabwera ndi kuzaononga chumacho oh. mm. nde unemployment nthawi ya trump inali high eh, covid imene anaipangira handle muja it was ridiculous eh, komano barack obama anasiya chuma chabwino chimene anamsiyira trump nde ndi zodabwitsa kwambiri zimene zimachitika ku america chodabwitsa ndi choti anthu amene amavotera chi- chipani cha ma republicans eh, ndi anthu omwewo azungu white people osauka komano according to quote ya lyndon b johnson kalekale ananena kuti "Ii, osamadandaula nawo anthuwa chimene chimafunika kuti mumulamulire mzungu wa ku america osauka ndikumuwuza kuti mphwanga iweyo you are better than awa makaladiwa you are better than ma mexicans you are better than ma black people you are better than ma asians ukatero ndekuti umbera kalikonse nde mukayang'ana ku ma states States aku America kumene ku education siyabwino kumene uh, economy is not good ku Alabama Kentucky eh, Florida mpakana uku kucha uku ku Miami uku Mhm. ndiko kumalo kosauka kwambiri and education ndi ina yake yoti they are suffering koma simene amakondera chani trump they just don't want party imene imapanga chani imapanga include anthu ena eh, amene are the people of color ndiye ndi zinthu zodabwitsa kwambiri kuti ma republicans osauka they choose chipani chimene iwo ma ideas awo amakomera ndani amakomera uh, rich people so the republican is the party of rich people akalowa mboma amapereka chani ma tax breaks kwa anthu olemera eh. komanso paja kumeneko ko amana- amanamizana zoti eh, mademocrats ndi amene akufana akupanga warmongering kukonda nkhondo kupitiriza nkhondo koma ayi ndithu mm. george w bush anali republican ndithu anthu amene amapita ku nkhondo kwambiri ndi ma republicans of course nkhani iyi ndi yovuta kukamba chifukwa choti kunali achina bill clinton kumeneko ko anthu oti nawo anapitaso kunkhondo kunali achina barack obama kumeneko ko munthu oti waponya ma drone koopsa ku middle east izizi i think sizitengera kuti ndi ndani this is a beautiful spot ndi penapake amalimapo mpunga ndiye anangoipanga turn into chani into ecological park ndi makamaka usiku kumabwera anthu kunoko kumabwera chigulu chikhwimbi Mm, anthu kubwera kuno kuzatani kuzangolaiva kuzangochila ndi ifeso timabwera kuno kuzatani ndimakhala chakwina kwake ku ndayenda ku ndayenda mtunda wautali kwambiri I, I actually walked 3 kilometers to come here maybe 4 ya timabwera kunoko kudzachila mukudziwa kudzasampula zoti mabebi chani mukudziwa yathu ija ya iron monkey okay tikupitiriza ndi eh, nkhani ya bwana donald trump imene so far akuoneka kuti he will get the 270 delegates amene akufunika kuti apite kuchani ku white house ma implications ake ndi oti chani okay, uh, akapita ku akapita ku white house a donald trump akaononga zinthu koopsa chifukwa chakuti iyi ndi temu yake yomaliza komanso paja anachoka eh, anachoka chomugogomeza nde he might be interested in doing what kalivenji kenaka ananena kale nde watenga anthu ambirimbiri amene akufuna alowe nawo mboma ati kuti apange chani ati kuti apange fix uh, ma injustices ma injustices ena amene akuti anakumana nawo iwo wali uh, ali kunja ama- amanena kuti chisankho cha 2020 chija anachita kumbera eh. nde anakwiya nawo koopsa akufuna revenge nde choyamba ah, mu project 2025 imene ili buku limene anatulutsa dr donald trump mm, anapanga anzake of course iye anapanga analyze kuti how to fix america koma fixing america ananena kuti we should fire uh, thousands of federal workers akuti tichose ntchito anthu ambirimbiri Mm, tikachosa ntchito anthu ambiri chonchichi leti zitani ino tipanga fix ziko Ah, muliso mmene omo akuti iye on day one azapanga deport anthu eh, anthu 1 million anthu 20 million akuti azapanga deport anthu 20 million nde kupanga deport anthu 20 million simasewera mm. kufunika ndalama kufunika kusiyanisa anthu ndi mafamily awo nde zili kumene koko akutiso azapanga reduce tax nde paja ma republicans eh, ali ndi philosophy yonena kuti Ah, safuna imene amati big government by big government imatanthauza kuti boma lisamalowerepo pa zochita za anthu a business koma last time donald trump anapanga zimenezi chimene amatanthauza ndi chakuti ndichosa misonkho pa anthu olemera ndi nchifukwa chake mumadabwa kuti ku america kuja anthu ambiri ama mabilionea ambiri amapereka uh, tax amapereka chani uh, ma donations kwa zipani koma ndi zodabwisa kuti mabilionea uh, 75% amakonda kupereka kwambiri kwa ma republicans pali chifukwa chifukwa chake is simple ma republicans ma billionaires akufuna ma tax, ma tax break ndekuti mmene trump abwera apapa eh, m- amene ali ndi 100 million amene ali ndi 100 billion no tax mm. pamene kamala harris uja amafuna zipereka tax kwa ndani kwa ma middle income uh, ma middle income families anthu osauka koma trump uh, will give it

pankhani ya foreign policy foreign policy ndiye kuvuta chifukwa chakuti trump eh, ndi munthu wosapanganika Ah, trump ndi munthu wosapanganika trump eh, ka- amapanga align ndi achina ndani achina putin mm, amalemberana makalata ndi mbuzi ya ku north korea iyi kim jong un Mm. Trump ndi munthu oti amagwi- ama- amafuna atagwirizana ndi bwana Putin. Mm. Trump amadana ndi uh, chani kodi uh, imene amati NATO uh, im- umene uli mgwirizano wa umene uli mgwirizano wa mayiko mm, aku North Atlantic. ndi trump akuti nato ija imatha ndalama za america trump amanenanso kuti nkhondo zithe ndi amene anapanga propose kuti eh, achokeko ku afghanistan kucha of course biden atachokako zinthu ndikusokonekera trump ndikumanenanso kuti wausiru iwe eh, wapanga botch operation imeneyo komanso anthu ambiri samakhu- amakhulupirira kunena kuti trump afuna athetse nkhondo zimene zili zonama zenizeni ndi zakuti trump ndi munthu woti safuna mtendere amangofuna munthu amene wamupasa ndalama ndi amene amamvera ndiye ndi zimene zimachitika kunena kuti for example israel ija ana anachosa capital city ya israel kupita ku jerusalem chifukwa choti anamvera madonors anapasa anapanga recognize magolan Hei- Ma- magolan heights kuti awa ndi a israel chifukwa cha, ma- cha donor winawake waku israel amene anampanga influence ndani donald trump kuonjeza pamene popo mm, anapanga bomb eh, kasim suleiman eh, general waku iran which was direct provocation eh, ya nkhondo kuonjezera pamene popo anapanga increase ma drone strikes by 400 percent kusonyeza kuti trump amanamiza anthu zoti um, si wankhondo koma kungokhala pa mpando wa ku america kumakhala kuti iwe ndi wankhondo basi kuli nkhondo zina zake zoti sizinathabe eh, kuli mama kuli asilikali ku korea kuli asilikali ku, ku, ku, ku, mu indian ocean kuli asilikali ku atlantic ocean ndiye asakunamize america ija mafuta awo america ija kuti maiko ena azikhala eh, osauka iwo amadalira nkhondo and eh, trump anapanga promise kuti azapanga bomb mexico chifukwa cha ma drug cartels ati kuti athane ndi ma drug cartels atero uh, they should target uh, mexico anthu ena mpakana they talk of invading mexico ndiye ah, bwana donald trump aja sizoti ndi eh, anti war iya ndi warmonger ndithu ku republican party kuja kuli achina ndani achina tom cotton mm. amene timati ma neocons ma neocons ndi anthu oti iwo chimene amafuna ndi nkhondo basi nde ndi imeneyoyo analysis ya foreign policy ya donald trump ndiyoti kuti instability nde ikubwera mm? chifukwa choti iwo aja sadzatengera kuti china eh? ngati nato ija siikuyankhula bwino ndekuti kuzakhala chisokonezo chisokonezo chikatere ndekuti putin uja azapitiriza kupanga zimene akupanga ku ukraine even kupanga increase mm? zimene zizapangise kuti instability itani ichuluke ndiye ah, tiziwo- tiziona mmene zitathere koma panopa so far mm, zikupita kwina kwakuya ndiye ifeyo we are here for it ifeyo we are here for it kodi ifeyo ngati yaku africa izizi zitikhuza bwanji a donald trump ananena kuti ifeyo anthu aku africa ma, ma african countries ndi ma shithole countries mm. remember kumapanga ma muslim ban aja eh, zi- zi- chimodzimodzi ndi ma policies awo akalekale ah, aku america kalekalero amafuna ku america kuzipita anthu aku poland anthu eh, anthu, anthu aku poland azungu samafuna kuzipita ma asians ndi ndani ndi ah, anthu akuda ndipo kabwera ma muslim ban aja eh, amapangira ban limodzi ndi ifeyo anthu aku africa kuti awawa kuno ayi Mhm. ndiye amatipangira ban limodzi Ah, chimene chikutanthauza kuti eh, iye uja he doesn't have high opinions of africa ndi ma africa na kumene kokonso nditha kupitirira koma ndisiyira pano pokhala ngati kuti ndizimbe titingakome to general koma let me turn around peter sawuko okay nde ku africa kunokonso kuli foreign aid eh. of course ku america uko ndizodabwisa kwambiri chifukwa choti kuli ma president ena for example uh, george w bush george w bush atabwera mboma anali munthu woti amadana ndi foreign aid koma atabwera george w bush anapanga increase aid ku africa kuno mm, kupita kuma record levels so much so that kuti uh, pepfar ija eh, nkhondo yomenyana ndi hiv tikuyenera kumuthokoza george bush chifukwa anakhuthula zindalama koopsa komano anali republican komano anali munthu wonena kuti you can call him kuti eh, he didn't have a high opinion of ndani ifeyo anthu akudafe ndiye uh, sizitengera kuti president ndi ndani nthawi zina munthu ukalowa ku white house kuja umasintha outlook yako nde we don't know kuti donald trump uh, asanduka munthu wa mtundu wanji don't know kuti donald trump asanduka munthu wanji koma so far what we know is kuti uh, eh, he's a demagogue iye uja ndi amene amamenya ndale zachani za pay for play hmm? akuti anthu amene mwina sakudziwa kunachitika scandal ina yake kuti Anauza aku Egypt kunena kuti inuyo wa ku Egypt nthawi imeneyo nanga si Egypt ndi dictatorship kumene kujako kunali eh, kuli army army imene imadalira zi- zida za chani za America ndi America imawapasa ndalama pa dziko pano dziko limene imalandira ndalama kuchokera ku America kwambiri number one nde ndi Israel eh, number two mwina panopa kwabwera Ukraine komano zod- zodabwisa ndi zoti mu top 5 muli chani muli egypt chimene chimachitika ndichoti nanga si kumene kuja kuli suez canal chani kugwirizana zawo za military cooperation nde amawapasa ndalama zambiri nde mafana aku egypt aja amaziwa zoti kuli mpamba usi tingaulusi nde anaganiza zopereka ndalama kwa kampeni ya trump in 10 iwo aja trump atangowina anamasula ma sanctions onse aja uh, military aid ndikuyambanso kupita kuchani ku egypt maona mwana wake mlamu wake uja amati jared kushner anapita kuchani ku, ku, ku saudi arabia ndikukasaina ma deals achabechabe worth billions hmm. a saudi arabia anena kuti ti- ifeyo we will invest billions in, in jared kushner imene ili uh, katangale payokha amene ali katangale payokha ndiye anthuwa ndi akatangale pa donald trump wa eh, alibe ma principles amangoyang'ana kumene kwatani ah, kumene kwabwera ndalama for example saudi arabia ija itapanga zimene zijazi mm, anapha jamal khashoggi uja donald trump ndikulandira ripoti yonena kuti ndi mafana awo apanga zimenezi koma osachitapo kanthu eh, ifeyo kunoko amadana nafe tikamapanga ma policies ngati eh, achani o- o- a anti lgbt koma kunja kuja eti ku saudi arabia amatha kudula mitu ya magay palibe zimene amatani amayankhula why chifukwa choti amaziwa zoti uh, strategic cooperation komanso kukuperekedwa ndalama kumene koko nde nkhani yake ndi imeneyoyo nde a Donald Trump wa sizoti ndi munthu oti ali ethical iyayi ndiye kuliso mbuzi za ku Malawi izi kumanena kuti ati ah, ndi mkhristu amene uja ndi mkhristu woti eh, akulimbana ndi izizi za abortion ndi za magay oh, magay akunamizana Donald Trump ndi munthu woti he has been divorced katatu eh, he, cheated, he cheated on his former wife with his current wife while the other wife mka- mkazi wake ali ndi mimba mm? munthu ku america kuja munthu amene anali woopsa kwambiri kunkhani ya ma- ma- ma crimes ngati achani aha, sex trafficking amene amati jeffrey epstein zanazanali kwatuluka tepe mm? yonena kuti munthu uja amanena kuti ineyo eh, trump uja anali mzanga kwambiri ndipo ineyo uja ndi- ndi- ndinali- ndili ndi zithunzi atajambulisa iyeyo uja ndi ana atavula malaya ndiye nkhani yake ndi imeneyoyo kunena kuti donald trump si mkhristu iyayi donald trump komanso si wolemera iyayi eh, donald trump ndalama anachita kumpasa abambo ake anampasa 400 million a donald trump aja mm, he went bankrupt katatu anasegula makasino a gambling ndi mkhristu wake wa mtundu wanji donald trump samapita ku church donald trump is famous for saying kuti azimayiwa ukakhala otchuka samadandaula nawo just grab them by the pussy and they like it that way ndiye uh, anthu akamanena kuti donald trump ndi mkhristu muzingowaseka ndi amalawi amene amaona ngati basi mm? iwowo ndale zawo zonse akuona ngati basi basi ah, abortion ndi chani ndi ndi uh, ndi ati za satanic yeah, ayi. a republican amayuza mulungu a republican amayuza ma talking points amenewo kuti anthu azungu a ku America akhalebe zisiru akhalebe pansi pa ulamuliro wa ma republicans tanena kale kunena kuti mm, chipani chichi chikawina chimakomera anthu osa- olemera eh, anthu osauka kupitirabe kusauka ma drugs ku ku kumene kumakhala azungu kwambiri ku- kumene koko ndi mbwee eh. But anthu ambiri man sinaone ku chinese womimba uyu amene eh, ndiye uh, donald trump si mkhristu uh, donald trump zawo ndi chani ndi ndalama ndipo munthu amene atapereke ndalama zambiri ndikuti ameneyo tani amusatira iye even china yomweyi paja amanena kuti iye akalowa mu- mu- m'boma eh, aya- azayambisa ma tariffs koma ntha- last time eh, iye atangolowa m'boma boma la ku china kunoko linapasa ma patents ndalama kupereka kwa family ya donald trump result yake inali yoti donald trump anapanga soften zinthu ndi zi- zinthu zina ndi zina eh, chifukwa choti iwo aja amasatira kumene

ha chidundu china chake chikuti ndikujambule and ine kungondijambula ineyo Mm, chifukwa choti madundu akunoko amakhala insecure kwambiri safuna kujambulisa zithunzi Ah, apa ndi pali ka garden apa ndi pali ka garden kali kholowa pali tianyezi and ndi ti tomato kumeneko kum- kumadimba kumadimba a ku china and I like the look of this one. It's a moon, it's a moon feel. Anyway, moving on. Apa ndi pakudyedwa mizimbe, koma mizimbe yake ndi eh, nanga si mano sali sali sali bwino kwa kwambiri amasendera kaye amasendera kaye ndi ndi kuwafinyira ndi kumamwa madzi ake Ah, zinthu zodabwitsa kwambiri amasendera ndikuwayika mmashini kuwa ndikuwa finya kenako anthu azitha azimwa madzi anyway uh, moving on ndiye imeneyo inali nkhani ya donald trump as we take a walk kunja kuno Mm, pano patamenya bwana 8 kilometers 8 kilometers in 2 hours 14 minutes imene ili conservative tikuyenda pang'ono pang'ono nanga si tanyamula kakamera kuti kasagwedere koma nkhani yake ndi imene yoyo ya chisankho cha ku america okay nde dissection yake ndiyo kuti kodi awa ma democrats chipani cha mzimayi aluza bwanji chisankho chimene choyamba ndi chakuti uh, iwo aja anayamba bwino Hmm? Kuma primaries kuja anthu amene anali ndi potential yoti akanatenga chipani ndi kumenyana ndi Donald Trump kumu- kumugonjetsa sanawapatse mpata iyayi hmm? chipani chi chili ndi amene amati ma establishment eh, madolo akumene koko samafuna anthu apikisane ndi nani ndi Joe Biden hmm? result yake inali yakuti Joe Biden anafika ku convention ndi kuwina mafana a potential kumeneko kunali timafana ngati achina Cenk Uygur kunali timafana ngati eh, ambirimbiri kumene koko kuti anthu tosata zinthu toti tikanamthamangisa ndani uh, Joe Biden kuti koma anatipanga suppress ma establishment democrats result yake inali yoti uh, amabisabisa kuti uh, Joe Biden akudwala zoti akalamba ndiye zitafikano ku debate ndi trump ndi pamene amazindikira zoti oh shit adawa akalamba kuchisankho ndiye akaluza koopsa komanso paja mm, a joe biden ma policies awo sanali abwino iyayi ma policies ngati chani kodi Ah, ma policies ngati eh, za ku israel izi eh, kuli ma arab americans ambirimbiri ku america amaona anthu akuphedwa koma

eh, logic yake ikuyenera kukhala kuti nanga si analowa iwowo chifukwa choti ma immigration policies abwino achani a ma democrat koma atafika ano hmm, amayamba kulowa akapeza tindalama pang'ono amayamba kulowa chani ku republican party ndi kuli ma asian americans ma chinese amachoka kwawoko eh, kupita ku america ndi ma chinese paja ali ndi tinzeruko pang'ono amaposa ma americans in fact mukafika ku nkhani ya ma earnings eh, number one hmm, ndi ma asians number two ma jews and white people ndi enawo ndiye munthu ukangopeza ndalama umayamba kukhala chani umayamba kukhala uh, republican ndiye ma immigrants ambiri eh, akakhazikisa akakhazikika kuma- ku america ko amalowa republican amadana ndi anzawo obwera kumene mm, for example ah, ndani awa ah, ah, vivek ramaswamy ndi munthu oti eh, immigrant ndithu ah, makolo ake anapita kumenekoko koma kungofika kumenekoko pang'ono pang'ono eh, koma kunoko ndi ford amamphafa ngati kuti atumidwa mm, nde zimenezozo kunena kuti ah, chipani cha democrats ichi cha- cha- cha- chaluza chikwama ndi timapolicies tauchisiru samayenera ku- ku- kuthamangitsa joe biden kufika kumenekuku amayenera kupeza mwamuna musayiwale kuti kunkhani ya izizizi ku america sanafikebe polola president wanda president wa mzi- mzimayi kuli anthu ena kuti amaon- amanenetsa kuti sitingavotere mzimayi ndi mzimayiyo akhalenso half indian half nani uh, wakuda ndiye mzimayiyinso kalekale anali wa polisi ali nthawi imene anali wa polisi wamanga anthu akuba a- anthu akuda kwambiri nde anthu amene atakhala kuti amu- amu- amuluzisa chisankho atha kukhala amuna black men amene sanasangalale ndi mapolicies a democrat nthawi imeneyo mzimayiyo ali ku california akumenya prosecution ati wayika anthu mchitolokosi koopsa eh, ama kalekalelo samazitenga ngati munthu wakuda hmm? kuti alayize mmaranks yake amayuza uh, indian heritage ndiye amaonekaso ngati kanzungu pang'ono ndiye amapanga play down uh, her being black kwangu wangoyamba kufuna kukhala ngati munthu wakuda chapompano chifukwa choti akufuna awine zisankho nde ena zinanyasa zimenezozo sanasa sanatenge ndi ndi- ndi- ndi- ndi pamene tili ino ndiye samayenera kuthamangisa kamala harris amayenera kubwerera olo vice wake uja akanati ayimire popo akanawina chifukwa choti ndi munthu namba one ndi mzungu ndi munthu woti anapita ku nkhondo ndi munthu woti wagwirako ntchito kuyambira pansi kukwera eh, anali mphunzitsi iyeyo chaku high school ndiye chikwama ichichi democrats achitani eh, achi- achiluza mwausiru kwambiri sizimayenera kutere anali ndi mpata otenga chisankho chimenechi komano tiyeni step tipite kwa awawawa ma republicans ma republicans azunguwe olo trump atukwane eh, olo trump apange scandal anampeza ndi anampeza ndi milandu yambirimbiri anampanga charge ndi milandu 91 komabe taonani panopa at least anthu 70 million amuvotera amuvotera nkhani zake za ukhristu amangofuna munthu amene wanena kuti ine ndi mkhristu ine ndi akhalenso mzungu ndi akhalenso ndi basi nde mupeza kuti azungu ambiri amene mmawaonawo ndi anthu oti amadana ndi anthu akuda ndi anthu oti amadana ndi anthu obwera eh, ndi anthu okupha kwambiri ndi anthu okonda nkhondo mm, musayiwale zoti iwowo ma americans ku americako anachita kupita ndi kukapha aliyense amene anali kumenekoko kenako ndi kumabwera kukatani kumazanena kuti u- iyayi enanu musalowe eh? ndi anthu oyipa kwambiri anthu amenewo nde Ah, zimene izizi sizikutidabwisa ifeyo anthu amene timadziwa zinthu izizi kunena kuti all along eh, half ya ma americans ndi anthu oti mu mtima mwawo muli chani muli ah, chidani amadana ndi anzawo amadana ndi ah, anthu obwera amadana ndi anthu okuda khungu nde ndi pamene tili ino Ah, ndi pamene tili ino nde musadabwe iyayi eh, 70 million voting for donald trump munthu wamaskando voting for donald trump munthu oyipa mtima voting for donald trump munthu oti amabweresa amayankhula za chidani basi ndiye zimene izizi ndi zimene akufuna nde kuliso ndalama za israel anthu aku israeliwa eh, mmene in fact mmene mmene chisankho chichikuchitika anani a netanyahu athamangisa kale uh, minister wawo wa cha- wa defense chifukwa choti boma la biden la mademocrat imagwira kwambiri ntchito ndi uh, defense minister aku israel panopa netanyahu akuziwa zoti mmene trump wabwerera m'bomamu chilichonse chimene akufuna apange apanga aletsa kale kunena kuti ku, ku, ku gaza ku northern gaza kusapiteso anthu chifukwa choti akufuna kumalo kuja eh, apalapaseko anthu onse aphe amangeko manyumba awo asanduse israel Mm, zimene izizi ndi zimene amafuna kale mkamwini wawo wa a donald trump amene ali ndani amene ali jared kushner nde panopa ndafika kukamuzi kenakake by the way kunoko masana kumakhala kwisi Mm, anthu amatuluka usiku chifukwa cha- anthu ndikamayi nadusa kunoko cha m'mafolo kumakhala zii chifukwa chani kunoko kulibe zoti anthu muwaona ali pakalapakala eh? aliyense amakhala akupanga china chake mumafactory mafactory ali pasi pa manyumba ningati pamene tikudusa panopa ah, ndi ku ka neighborhood kenake koti anthu ake anakalamba ndika- ndikapadzana eh? koma mutayang'ana ndi- ndikakhota chapena pake muona kuti ndi mafactory kumene eh, kunoko kuli tinkhalamba tambiri ngati ka retirement home kufupi ndiko kwa park komabe masana supeza munthu akuyu- akuyendayenda eh? masana supeza ana akusewera-sewera ana kusukulu azibambo kuchani ve eh, amagwira ntchito kunoko mpakana mpakana atakalamba zaka 60 zaka 70 akuthamangabe m'timafactory ndiye nkhani yake nkhani yake ndi imeneyo anyway lero linali nkhani ya chisankho cha ku america uh, we have explored timakona tonse and eh, tiona kumene zitalowere chifukwa choti eh, nkhanizi sizikhala predictable nde tiziona mmene zitathere koma so far eh, zikuoneka kuti abwana trump kukhala ngati chinthuchi atenga nde mademocrats kumsonkhano wa ku convention ya ndani uyu kamala harris anthu akungolira anthu akungolira eh? nde imeneyoyo ndi yak ya iron man anyway uh, tisiyire pompa uh, take it easy this was uh, another